Moni, ndine Jack. Nde tipange ka history kamsangamsanga. Mayi uyu dzina lake ndi Anne Askew. Anne anabadwa chaka cha 1521. Anali mwana wa anthu olemera kwambiri. Bambo ake anali Sir William Askew, amagwira ntchito ku court kwa King Henry VIII. Anthu oti ochita bwino kwambiri, anthu olemekezeka. Anali kwa ana 5 kunyumba kwawo. Anali ndi chilichonse chomwe amafuna. pa nthawi imeneyoyo mu dzaka zimenezozo anthu olemekezeka kwambiri nde anapezeka kuti anali ndi mkulu wake dzina lake martha abambo ake anamkwatirisa kwa mwamuna wina wake dzina lake thomas kyme anapezeka kuti mkulu wake uja anakhala pa banja ndi thomas kwa kanthawi kenako mkulu wake uja anamwalira martha uja atamwalira martha nthawi imeneyoyo Anne anali ndi zaka 15 nde abambo ake posafuna kuwononga ndalama anapezeka kuti anamtenga Anne kumkakamiza kunena kuti akakwatirane ndi mwamuna wa mkulu wake. Anne samafuna, anali mwana. Komanso Anne anali wanzeru kwambiri, amakonda kuwerenga Baibulo. Analipeza Baibulo na amakonda kuwerenga Baibulo. Nde an- amenewo anali masiku aja onena kuti panali kugawikana kwa mpingo wa katolika koyamba kunali mpingo wa katolika wokha koma mfumuyo king henry viii anatomoka mukatolika muja ndikuyambisa mpingo wake mpingo wake nkukhala wa church of england iye nkuzisankha kukhala lidala chifukwa chonena kuti papa wa nthawi imeneyo anakana kunena kuti mfumuyo ipange divorce mkazi wake inanena kuti zimenezozo zili against chikatolika Nde iyeyo pokwiya anatomoka mu church ndi kudzipangira mpingo wake, Church of England, imene ili Anglican Church. Anglican Church inatuluka mu Church of England yo. Koma ngakhale anayipanga payokha inali yofanana kwambiri pafupifupi chilichonse chinali chofanana ndi Catholic Church kungosiyana kuti Church of England imalola divorce nde anapezeka kuti chifukwa cha kugawikana kuja dziko linali ndi mpungwepungwe ku england kuja nde anthu ena anayamba kumawerenga kwambiri bible nkumalitanthauzira koma amapangabe mobisala chifukwa ena amanenedwa kuti unali mulandu ukamayankhula zinthu zosayenera zosaloledwa pa nthawi imeneyoyo olo zili za m'baibulo panali zinthu zina zoletsedwa zosaloledwa nde anthu amapezeka kuti amakakambirana mawu aja mumchibisira kuopa kunena kuti apalamula nde anapezeka kuti anne askew uja amakhala atakwatira ndi thomas kyme anabereka ana awiri koma samakondwa umu ya m'banjamo iyeyo amafuna kuti azilalikira amakonda kuwerenga kwambiri nde mmene amalimvera iyeyo baibulo si mmene amamvera anthu akulalikira iyayi nde amafuna kuti iye azikalalikira mmene akulimvera nde zinali zimenezozo nde zinali zoletsedwazo nde mamuna wake amamuletsa zimenezozo kuti zimenezozi usiye nde iye amachita makani amathawa nkumakalalikira akabwerera kunyumba kuja mamuna wake ayesera iye uja kumachitabe makani nde mamuna wake anamuthamangisa kuti iwe ndatopa nazo nde iye anangokutengapo ngati mwayi chifukwa ndi kunyumba kwake komweko samakondako ananyamuka kupita ku london ku london kuja ndikumakalalikira kulalikira kwake akuti amalalikira in plain english kutanthauza kuti samalalikira amene analili mabaibulo akale omakhala kuti thou them thy them zo- zochita kukhala zovuta zija zoti olo mchizungumo ndi zovuta kuzimvetsetsa kuti akunena kuti chani iye amalalikira amatanthauzira amachita translate kuti apapa anena mwakuti mwakuti iwo amafuna kuti adzinena zoti anthu sachita understand koma iye ndi amanena bwinobwino ndiye unali mlandu anammanga koma anammanga kanthawi pa- kapang'ono poti anali mwana wa munthu woti asala otchuka ita wodziwika ndi boma anamutulutsa anapeza kuti ammangaso koma sanasiye amati akamtulutsa amathawa kupitiriza kumakalalikira ammanganso anammanganso kenako amuna ake anatumiza anthu kuti akammangenso ulendo wina aka- ambweretse ku nyumba kuti iwe ndikukubweretsa kunyumba kukuteteza chifukwa zimene ukupangazi uvutika nazo nde iye uja analemba kalata anne uja kwa mfumu kunena kuti ndikupempha kunena kuti mundilole ndichite divorce mwamuna wanga nde mfumu inakana amatchedwa kuti mzimayi woyamba mu history kupempha divorce mfumu inakana nde anapeza kuti wathawanso kwa amuna ake aja kubwereranso ku london kumakalalikira anamumanganso anammanga anakhala nthawi ndithu ndi anayamba kumamfunsa kuti kodi anthu amene umapanga nawo zimenezi amene umalalikira nawo ndi ndani ndiye samaulula mayina chifukwa chonena kuti nthawi imeneyo mkazi wa mfumu wa king henry viii uja dzina lake catherine parr nayenso amakonda kuwerenga baibulo zikhulupiriro zake zinali zofanana ndi za anne askew nde anthu amadziwa koma catherine amawerenga baibulo lija nkumapemphera mchibisira zimene amakhulupirira anthu anali ndi kapempheredwe kawo ndi mawerengedwe awo amene amafuna kuti wina aliyense azitsatira nde anthu awawo anali ndi mm, zikhulupiriro baibulo lomwelo koma kulimva mwa mtundu wina kunali koletsedwa udzipanga zomwe aliyense akunena kuti udzipanga nde amasowa pomugwirira catherine uja ndi kunali adani a mfumu ndi boma amafuna kunena kuti ampangise amphetse mkazi wa mfumu uja ndi amasowa pomugwirira ndi amafuna wina wake atazapeza kuti ali ndi milandu ndi adzamutchule catherine parr uja mkazi wa mfumu uja koma amasowa kuti munthu wake ndani ndi anapezeka kuti anne uja anamangidwanso kachitatu kapena kachifolo atamangidwa ulendo uno anaona kuti oho anthu amene amampanga amampanga questioning analoti uyuyu tiyambe kumfunsa kuti anthu enieni amene opanga nawo ndani mwina atchula ndani mkazi wa mfumu ndiye kunali kumpanikiza amati akamampanikiza akamamuzunguza amangoyankha mavesi amangoyankha mavesi ali phee nthawi imeneyo ali ndi dzaka 25 inali chaka cha 1546 ndi anayesera sanatheke anachita makani samapasa information iliyonse anakamusiya mu tower of london kumene kuli kunali prison yayikulu kwambiri kenako anachita decide kuti "Ah, uyuyu timpange torture timuzunze mwina tikamuzunza tikamkhaulitsa aulula ndi anam'mangirira pa chinthu china chake chotchedwa chi rack Ama- anamugonekapo kummangirira miyendo ma- mapaziwa nkummangiriranso manjawa m'ma wristimu ndi chinthucho amati akamachiukusa akamachizunguza munthu amene amachichita operate yo chimakhala ngati chimankoka china chikunkoka miyendoyo china chikunkoka kuli mikono kukhala ngati kuti akunkokerana ngati kufuna kumudula pakati ndi amamufunsa kunena kuti utchule mayina iyo chati palibe dzina lomwe ndikuyenera kutchula kumamkokabe

munthu amene anapanga ankapukusa chinthuyo anakanika kugona usiku umenewo ananyamuka kukapempha mfumu kuti chonde sindikufuna ndipangenso zimenezi kumpanga munthu wamayi kumupanga nkhanza ngati zimenezo ndi mfumu anampanga excuse koma anthu ena anapitirizabe anampanga kawiri zimenezi kumpanga stretch by the time amamusiya analolera kuti basi sangayimirirenso ampanga dislocate fupa lililonse anamvulaza basi ati anali mu ululu woopsa koma kumabwerabe kumazamfunsa kunena kuti uwulule mayina iye amangowatchulirabe mavesi kenako ananena kuti basi uyuyu aphedwe kupha kwake amuwotche amati akampange burn to the stake ndi amaatenga kumachita kupita anthu okaonerera kukaamangirira pena pake nkuyika nkhuni pansipo kuamangirira ngati pa chipolo chimtengo munsimu nkuyika zi- zinkhuni ndi amakoleza nkhunizo pena akamveredwa chisoni amapezeka kuti anthu op- opanga mwambo wokuphawo amatenga gunpowder nkuyika pa pachinsalu nkuwamangirira pakhosi ndi gunpowder uja kuti moto uja ukamayaka ukafika cha pakhosipo gunpowder uja angophulika basi angophulika akhale kuti afa msangamsanga nde mene amayasa moto panali munthu amalalikira anawauza kuti muyankhule mawu anu omaliza nde munthu uja akamalalikira Anne uja anali busy kumavomereza kuti mukulalikira zoona mukulalikira zoona koma pena akapeza kuti wayankhula zake za mmutu amati ati "Mm, bodza baibulo silinanene zimenezo mukulalikira za mmutu kuti olo pa nthawi yonena kuti akumuwotcha anali akupangabe zolalikira chifukwa choti anapereka moyo wake atachita dedicate kuti ineyo moyo wanga ndi olalikira mpakana anapezeka kuti Anne ana- anaphedwa Anne Askew anaphedwa choncho chifukwa choti anapanga chisankho chimene chocho cholalikira anali munthu wolemba amakonda kulemba anali poet anali amalemba zo- m- zomwe amakhulupirira Mawu otchuka kwambiri amene anayankhula ndi oti I would sooner die than break my faith, kuti kuli bwino ndife kusiyana kunena kuti ndiphwanye chikhulupiriro changa. Imene ndi nkhani ya Anne Askew. Abambo ake anapitiriza kugwira ntchito mu court ya mfumu Henry VIII. Zikomo kwambiri.